ndị be anyị ekene m unu ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị ka nọta ọnọdụ igbo anyị ka na-enweta na ọnọdụ igbo dịka anyị kwuru maka ịlụ ụmụ nwaanyị naabọ ee eh, na oge gara aga ọtụtụ ndị agba ya ọkpa ka m gwa unu ụmụ nwaanyị ibe m ezi ọ wụ anyị nwa ka di anyị ịlụ ụmụ nwaanyị naabọ baara nke mbụ bụ na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ma na-agụ inheritance eke eh, ihe di anyị biko nụ ụnụ akpaghọla akụ na ụba ụmụ unu ga-eri nne na nna ụnụ akpaghọrọ ụnụ nke unu ga-eri ime anyị ụmụ nwoke oke hope achọghị m ka ụmụ m taa afụfụ ọ ya mere anyị ji amụ sycophants now amụ eri ụmụaka amaji na ha ga-agba mbọ in fact ụfọdụ na-elite kwere nna ha dike jụba nna ha why na ọ kpataha ego no ụmụ bụ chukwu na-enye nwa chukwu na-azụ nwa ịzụ nwa nwa zụlite ịpụtụ ụmụ gị ha so nyewe aka na ibuild the family anyị kwụọrọ nwata ụgwọ akwụkwọ gị mee sukuru ọnụ gị mee nke ke ka nwa ga-eji gbado ọkpa n'ala ịlụọ di zụgide nwa gị zụpụta ya mmadụ ya chọrọ way ya ọzọ dị ka ibe ya bụ nna m lụrụ ụmụ nwaanyị naabọ emere m enjoy polygamy amaghị m maka ndị ọzọ maka na nwunye nna m oge mma anyị na-amụsị anyị ụmụ nwunye nna m etogo pụsịa ọ wụ anyị na nwunye nna m nọ anyị na-akpali gị ya nkụ anyị na-ekuli gị ya mmiri mụ na ya na-esi nri kịta ọtụtụ n'ime anyị ị ga-ahụ a 55 year old woman 60 years 75 70 a na-agba kpụrụkpụrụ n'ime ahịa a ka na-ele di ị na-aka nka di gị na-aka nka ị na-ele di gị nka okenye ọ na-ele okenye ibe ya nka marriage ada atọzi ụtọ due to the pressure on women to manage the home alone is too much ọ na-amarụ nwaanyị ga-amụgide ọ mụchaa zụọ ọ ka na-eme ihe kitchen ọ ka na-agba ọsọ ka ya ga siere di ya ofe ọ ka na-agba ọsọ ka ya ga siere di ya nri then that pressure bịakwa nwaanyị chọrọ ka o nweta freedom nwoke sị ya mba you are my wife you must do this you must do that ka m gwa ụnụ ị mụsịa ụmụ mụchaa zụọ ị hapụ nwoke ọ ga-alụta nwaanyị ọzọ nwaanyị ahụ a na-alụta ga-abara gị uru baara di gị uru nọmba 1 anyị gaa togo anyị kpọta nwa na-eku nwa anyị gaa kafanchan anyị kpọta ndị awụsa ka anyị na-akpọzi now because enwezi ụmụ ruru ụmụaka a mụta a ga-akpọpụ ga ikuku nwa nwunye di gị mụta ụmụ ụmụ gị ga-azụ ụmụ nwunye di gị ha welite isi ada gị nụọ di ọ kpọrọ nwanne ya gaa ikuku nwa ọrụ ka e si eme ya mbụ nwanne ya nwoke na-azụ ahịa ọ kpọrọ nwanne ya zụọ ya n'ahịa a na-enweta mmadụ a na-abasa akụ na ụba dị gị na di gị bi obodo oyibo ga-alike ime investment na naijiria mana onye ka ụnụ ga-aha ya n'aka onye ga-eme the larger the bigger ọ bụrụ na omenala dị omenala ka esi alụ ụmụ nwaanyị na-abụ dị mbụ nke isi nwere ma ọnọdụ ya nke ọdụdụ nwa ọnọdụ ya echi so ụmụ ihe ndị ahụ ị fụ na i nwedịrị nwunye di gị na ya ga-anọ ọ na-enye aka one way or the other ga-akara gị mma oge ọbụla m si Lagos lọta nne di m anwụgo nna di m nwụọ m ga-aza aza m gaa ahịa sie nri ọ na-eri m arụ m agwa di m lụta nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ anyị lọta gị hụ onye kụligere gị mmiri gị hụ onye zachara gị ụlọ gị hụ ụmụaka gara gị ozi enwere ka nwunye di gị ga eme ka o gbuo gị maka she depends on you and omenala igbo nye nwaanyị right ịlụta nwaanyị kpọnye di ya ka m gwanụ ụmụ nwaanyị nwaanyị ọbụla i jee lụta kpọnye di gị iwu nọ under you even your husband by by by custom at least awụ m onye ọlụ ndị ọlụ na ebe a ga-ama nwaanyị lụta di kpọnye di ya ọ mụsịa nwa ụmụ ahụ wụ ụmụ gị ọ nọkwa na baịbụl ọrụ asị gị ikwe ya ka were abịa na ya ụmụ em Rachel kpọrọ maid ya kpọnye di ya ya mụrụ ya nwa Leah kpọrọ maid ya ụmụ ihe ndị a nọcha na baịbụl ihe a wụcha omenala igbo nọ na baịbụl ndị ọcha wetara anyị nke nke nke alụghụ ihe a wụ their custom amaghị m ebe ha si mana custom nke anyị bụ na anyị na-alike ụbara mmadụ anyị na-emekọrịta let us look at the advantage e, enwere ihe ọbụla nọ n'ụwa nwe advantage enwe disadvantages even ịlụ otu nwaanyị nwekwa disadvantages nke ya ịlụ ụmụ nwaanyị na mana ọ wụ na ndị igbo lite hazie our laws ka ndị gboo ji wee hazie ya na-apractice ya ọ dị enye ha nsogbu ọ ga-adịrị anyị mma i ruo na village hụ ndị okenye na-agbakiri ala na-ata ahụfụ no maid mana ọ bụrụ na ha nwere nwunye di ọkwari ụmụ gị ga-azụ ụmụ nwunye di gị so naturally ọ ga-anọ under you n'obodo oyibo lụta nwaanyị debe n'ụlọ she will worship you she will be under you ị lọta ị fụ ndị ga na-agara gị ozi na-enye gị nri ọ gaghị alike igbu gị because o gbuo gị onye ga-azụ ya ụmụ biko let us look at the the benefits of this thing rather than um, ihe anyị na-akọ anyị na-enwerọ isi na ọdụ ndeewonụ